Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hịrị ọdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
aka na-achị steeti Anambra ọkammụta Chukwuma Soludo nọrọ taa bịa njem nleta n'ahịa Onitsha Main Market iji hụ ma ndị ahịa ha gbapere ụlọ ahịa ha taa bụ Mọnde mana ọ bụghị ndị ahịa niile gbapere n'ihi na ha nọdụrụ ala n'ụlọ ma ka ọ dị iji tinye ụjọ na egwu n'ahụ ndị ahịa ndị a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ butere igbe ozu n'isi ụlọ ọrụ ndị ndu ahịa Onitsha main market n'ime abalị ụnyaahụ otu onye ọnụ na-eru n'okwu n'okwu mekọtara ahụike dọkịta Saheed Kehinde akatọla nlelị anya gọọmenti n'ebe ụlọ ọgwụ ndị dị n'ime ime obodo nọ ma rụtụ aka na ọgwụ ndị dịka ọgwụ na-ekpochapụ elu agwọ bụcha ọgwụ ndị a na-ekwesịghị ịchọ achọ n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ o kwuru nke a dịka ọtụtụ ndị na-akatọ nlelị anya nke kpatara ọnwụ ọgụ abụ Ifunanya Nwangene onye ajụala tagburu n'ụlọ ya dị n'Abuja n'oge ọ na-ehi ụra Maazị Peter Obi ekwela ndị nkwado ya nkwa ọzọ na ọ ga-azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 ma ka ọ dị onye nchịkọta Obidient Movement Tanko Yakasai ekposala sịrịsịrịsịrị ahụ na Atiku pụrụ ịbụrụ ihe mgbochi nyere Peter Obi ịbụrụ onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala ma rụtụ aka na Atiku pụrụ ịkwado Peter Obi onye isi ala Tinubu ekpeziela esemokwu n'etiti Wike na Fubara ọzọ dịka o nyere ntụziaka ka a kwụsị ozugbo atụmatụ ọbụla ịchụpụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya ma kwupụta Wike dịka onye isi ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti Rivers Ka ọ dị ugbu a, atụmatụ ịhọpụtara Fubara n'ime afọ 2027 nwere ike ọ gaghị abịa na mmezu. Aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde nọrọ taa kwuo na e nweghịzi ndị osochiegbu na-akpagharị akpagharị n'ime pati PDP dịka ha chụpụrụla ha niile pụọ n'ime pati ahụ. Otu pati Labour nke Abure nọ n'isi ya agwala gọvanọ Alex Otti na ha adịghị njikere ime udo ọbụla n'ihi na esemokwu ha ka ga-aga n'ihu. A ga-echeta na dịka ụlọikpe kwupụtara Nenadi Usman dịka onye isi nlekọta pati ahụ bụkwanụ nke ụlọọrụ INEC nabatarala ugbu a gọvanọ Alex Otti kpọkuru Abure na ndị otu ya ka ha tinyeghachi mma ha n'ọbọ ndị bi n'obodo ruru mmadụ ise na otu onye agha soja nwụrụ n'oge ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu gbakpọrọ obodo Zurak n'ime steeti Plateau ụnyaahụ ụlọọrụ INEC achọpụtala ọtụtụ ọnụọgụgụ ụmụafọ ala anyị ndị nwụrụ anwụ n'akwụkwọ ndekọ aha ndị na-atụ vootu ma kwupụta atụmatụ nyocha na nzacha n'akwụkwọ ndekọ aha ahụ gbaa gburugburu ala anyị iji weghachite ntụkwasị obi ọha na eze n'ụkpụrụ ntụliaka elu ala anyị nnukwu onye isi ụlọọrụ nsịpụta mmanụ ala ala anyị Bayo Ojulari ekwuola ugbu a na ụlọọrụ NNPC apụghị ịnya ndụ ka ọ dị ugbu a n'ihi na ọ bụzi mkpofu ego ka ha na-eme kemgbe otu onye isi okpokpo pati apc chief eze chukwuemeka eze akọwala ugbu a na dabere ka ndị steeti rivers jiri nwanye uke n'okwu mekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị na onye isi ala tinubu apụghị inweta mmeri n'ime steeti ahụ n'ime afọ 2027 n'ihi ihe ike ndị o mere ha onye emir nke kano muhammad sanusi nke abụọ akatọla mmetọ na ịkụ ụmụ nwaanyị ihe nke na-arị elu ọjị n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a ma rụtụ aka na nke ahụ apụghị ịbụ omenala nke anyị Onye isi ala mba US Donald Trump ezitela ndị agha soja mba US n'ime ala anyị Naijiria ka ọ dị ugbu a dịka otu ụzọ ijikọ aka ọnụ n'agha a na-alụ megide mpụ iyi ndụ ọha egwu. Onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ndị agha soja wụcha n'ime steeti Kwara bụ ebe ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu kpochapụrụ ndị bi n'obodo Woro ma gbuo mmadụ karịrị otu narị na iri isii. Maka ọ dị aka na-achị steeti ahụ AbdulRazaq akọwala mwakpo ahụ dịka igbu ọchụ dịka e lirila mmadụ iri asaa na ise ugbu a. Peter Obi akatọọla igbu ọchụ ahụ hiri odo n'ime steeti Kwara ụnyaahụ ma kọwaa na nke a bụ ihe mere mba ụwa jiri kpọrọ ala anyị n'ọnụ oge ọbụla gụnyere nke ndị omeiwu etiti ịjụ itinye n'iwu ejiri ngwa ọlọrọ ọhụrụ eletrik nyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ozugbo a na-atụ ya ma rụtụ aka na nke ahụ bụ ikwupụta ndọnye ụkwụ nye igwu chandum n'oge ntụliaka elu otu pati ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị gbapụtara ihe n'ala anyị ndị na-anọghị n'ọchịchị akatọla ọjụjụ ụlọ sineti jụrụ ịnabata mwegharị ụkpụrụ ntụliaka elu ma tinye ya n'iwu ha jikọrọ aka ọnụ kwupụta nke a taa ma kọwaa na nke ahụ bụ ngosipụta ụjọ n'ihi na ha maara nke ọma na ọhaneze ajụla pati APC n'ọzọ dịka ibe ya ụlọọrụ INEC anabatala ndebanye aha pati ọhụrụ abụọ Democratic Leadership Alliance na National Democratic Congress nke a na-eme ya pati ndọrọndọrọ ọchịchị iri abụọ na otu n'ala anyị ụfọdụ ndị omeiwu etiti n'ụlọ sineti gụnyere Enyinnaya Abaribe Ningi Victor Umeh na ndị ọzọ agwala ọha na eze ala anyị na ọtụtụ ọnụọgụgụ ndị sinetọ chọrọ ka e nyepụ okwe ngụkọ vootu site n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik ozugbo a na-atụpụ vootu ahụ dịka ha gwakwara ọhaneze na ha dere edo n'ihi na a kapịbeghị okwu ahụ ọnụ n'ụlọ sineti otu pati ADC agwala onye isi ala Tinubu na ihe ọchịchị gọọmenti a na-eme bụ ikesagharị iyi ndụ ọha egwu ọ bụghị ịkwụsị ya ma ọlị ha kwuru nke a dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu gburu mmadụ ruru otu narị na iri asaa n'ime ọchịchị kansụl Kalama nke steeti Kwara onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ ma bụrụkwa onye ji aha pati African Action Congress ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023 Omoyele Sowore akatọla onye isi ala mba US Donald Trump maka ito nwunye onye isi ala ala anyị Remi Tinubu n'ọgbakọ okpukpere a haziri na Washington ụnyaahụ dịka ọ kọwara dịka ikikere ndị na-egwu wayo na chandum n'ihi na ego azụ sitela n'otu aka fere n'aka ọzọ ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo